mun dun ye na bi tiɲɛ don sanni ne ka se yan nɔ ne kun tɛmɛna bamako fɛ n tun b'a fɛ ka wagatinin kɛ yen ka sɔrɔ ka segin ka na so nka ma kabi ne bɔra jamana kɔnɔ ka se bamako ne tɛ ka se ka lafiya ala ye diɲɛ don o don da kunkolodimi dɔ de bɛ ne minɛ ne yɛrɛ tɛ ka kunkolodimi min faamuya o de kama n ko n bɛ n kɔsegin ka boli ka na so yan. i ye furaw ta kɔni. n bɛ ka fura ta. nka a b'i n'a fɔ fura ta o ta o de b'a ko juguya. Ɛɛ ji yɛlɛma ka baara don sabula n'i bɔra jamana jan na ka na yan ji yɛlɛma ka baara de don. O tuma la o ne tun bɛ ka wari minnu ci ka na ko ka yɔrɔ jɔ o yɔrɔ ko kɛra cogo di de ne ɲɛ tɛ so jɔlen na yan dɛ e kɔni b'i fa ka ko dɔn yan y'i mɔkɛ ka du de a ma sɔn ka baara kɛ yan nɔ i ka yɔrɔ jɔlen don kɔfɛ ba yɛrɛ dun a bɔra k'a bɛ taa kungo kɔnɔ saki dɛ i ka so filɛ yan nɔ

i bataraden ye i kunna diyara nin y'a sɔrɔ n bɛ joli tigɛ kɔnɔ a denmisɛnnin malo ka dɔgɔ kojugu sinali ee amala ko bɛ cogo di walayi alihamudulila basi tɛ n na e kɔni ye ko tan ni fila i b'a la ka boli denmisɛnnin dɔ kɔ cɛnin nin cogo don

jɔn ye amala ka da yɛlɛ ne m'a fɔ n'a tɛ yan nɔ a kana to ka da yɛlɛ ne furu ni ne kanu amala nana de ko ka na wa awɔ n ko an b'a la kun ko tile duuru de ye bi kɔfɛ ale bɛ na kɔde e bɛ denmisɛnninw ka ko dɔn farigan de cunn'a kan a bolila ka na a yɛrɛ ni kunkolodimi de nana i ko cogo di a dun taara min a mɛnna k'e kɔnɔ i ma na a bɔra k'a bɛ taa a terikɛ sinali fɛ yen baasi tɛ n bɛ koliji bɔ n bɛ n ko eh sungolo naamu ko bɛ cogo di baasi foyi tɛ n na alihamudulilayi cɛ n ka cɛ i b'a kalama ko amala nana ko amala wa awɔ a ni ne tun bɛ ɲɔgɔn kan komi a ni baba ma ɲɔgɔn ye a taara so k'a bɛ taa ɲɛ da baba kan ne ko ale nana mun kelen ɲini yan ko mun kelen wa ɛɛ n terikɛ tunga mana diya mɔgɔ la cogo o cogo foyi t'i faso bɔ sindali o tiɲɛ ye sa nka ko min b'an ka dugu in kɔnɔ e yɛrɛ bɛ caman dɔn o la mun ko dabalijugu wa kɔrɔtɛ yan maa bɛ dunfɛn bila i fa fɛ ɲɛ e t'a kalama sa e tɛ mun kalama ee wolodugu mɔdugu n'a cɛ na yan ta nin

kabi waati min na ne bɔra yan ka taa nanzara jamana kan a don ni bi cɛ kunkolodimi dɔ de tun bɛ to ka ne minɛ a kunkolodimi kɛra sababu ye ka don n ka baara yɛrɛ la kabi ne jigira bamako kunkolodimi juguyara de o de la

ɲɛ bɛ ne sira duguba in na dɛ ka ne to anw ka dugu in kɔnɔ yan maa si kelen de ma bɔ yan ka taa tunga fɛ k'o ɲumanlama seginna ni min ni bana jugu ma na i bɛ t'a sɔrɔ o ni kunkolodimi gɛlɛn de bɛ na e tɛ caman kalama o la n b'a kalama nka amala y'a kɛ cogo min na hali n'a sɔrɔ ne yɛrɛ tun bɛ amala jɔyɔrɔ la ne tun b'a kɛ o cogo kelen de la ayiwa baasi tɛ an ka taa aa sumuni terikɛ

Amala kɛra cogo di? Ma. Amala i man kusa mun kɛra? ne mago bɛɛ lajɛlen sara a fɔ asafurulayi mun dun kɛra ne ka papiyew de tununna papiye o fana ye mun ye sɛbɛn min b'a yamaruya ko ne bɛ se ka yan ni nanzara jamana kɛ sanga ani waati ee amala a fɔ i ɲinɛna ko i bɔra yɔrɔ min na ne ma ɲinɛ a kɔ ne bɔlen nansara dugu la ka jigin bamakɔ don min bɛ na ne y'a bɛɛ lajɛlen bila n ka saki kɔnɔna la a filɛ a filɛ foyi t'a kɔnɔ bilen ee ala ne na sera yan nɔ ee ala amala i fo kabi don min na i ye ne wele k'a fɔ ne k'i bɛ na yan nɔ ni ma cɛ a ma diya ne ye hali dɔɔni nka il faut han ee mama ne bɛna nin ko kɛ cogo di ne ka diɲɛnatigɛ fɛn bɛɛ lajɛlen de bɛ sɛbɛn in na ne ka nin pasipɔri ni nin tɛ ne tɛ se ka kɛ foyi ye bilen il faut an bɛ dɔ wɛrɛ dilan sanni i taa wagati cɛ ko ka dɔ wɛrɛ dilan wa ni ne kɔni ka papiye ma ye ne tɛ to ni n ka pasipɔri ma ye n tɛ taa n bɛ taa ka bɔ yan nɔ. amala i kana jigin ni nin ye kan'a to jɔn si ka bɔ nin kalama ayi ayi ayi ayi amala amala. eh de famille eh. jɛnɛba danba i b'a kalama amala bɔra jamana kɔnɔ ka na awɔ n tulo b'a kuma ŋunuŋunu na nka n n'a yɛrɛ ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ o sababuya la ne tun b'a fɛ k'i ɲini amala ye furu la sabu ka d'a kan denmuso de ye garan ye i b'a k'i denkɛ sen na min b'a to a bɛ basigi faso kɔnɔ n'a bɛ kɛ cogo min ni ta bɛ kɛ ten ne de bɛ taa ka amala to n kɔ yan sabu ka d'a kan ale de ye denkɛ kelen ye ne bolo yan o siratigɛ la ne t'a fɛ ka fatu ka amala to jamana kɔnɔ e ba n'a fɔra ne ni amala de y'an ka denmisɛnninya kɛ dugu kɔnɔ yan ɲɔgɔn fɛ o nalen ka bɔ nansara jamana kan ko ka ne ta ka ne di o ma furu la a fɔ k'o bɛna kɛ amala fɛlɛ ye ni amala ta don o to ne ma sabu ka d'a kan ne de y'a ba furu ni k'a sɔrɔ o kɔnɔna na ni k'a lamɔ a tɛna se ka foyi bɔ ne ta la nka n'i tun y'a da ne ma i tun b'a to amala ka taa ka wari ɲini na duguba kɔnɔ o to ne ma ne b'o to ne ma i bɛ se ka taa n'i ka kuma

n ka nali la dugu in kɔnɔ yan ee munna ne bɔlen e ka yɔrɔ la n seginna ka na so n donna n ka so kɔnɔ n y'a sɔrɔ dɔ kɛlen don ka n ka so kɔnɔna fan bɛɛ lajɛlen yuguba n ka pasipɔri ani n ka papiye ɲɛnamaw n m'u si ye n ɲɛ la o dun bɛ se ka kɛ jɔn de ye jɔn jɔn b'i ka naliko kalama i y'a fɔ jɔn jɔn ye i bɔra yɔrɔ jumɛn de la sani ka se ne fɛ yen e bɛ k'o bɛɛ lajɛlen fɔ ka da kun kelen jumɛn kama ɛɛ amala i hakili b'a la o san janba in na a ma denkɛ bɔra tunga na ka na an faso la a nalen a ni dugulamɔgɔw ma ɲa la ka d'a ka kafalenya kan a ka yadaliya an'a ka yɛrɛbaya kan o kɛra sabu ye ale fatuya o kɛlen kɔfɛ dɔ de ye dabalijugu kɛ an ka faso kɔnɔ maa maa bɛ bɔ tunga na ka na yan n'i sera an ka dugu in kɔnɔ yan ni fa ma wuli i la i bɛ sa nka ne ma da a la ni e ta ye nin ye e juguya bɛ maa wɛrɛ de la an ka kabila in kɔnɔ n terikɛ i bɛ da a la k'a fɔ bi k'i denmisɛnnin teri de ye ne ye wa ne b'i dɛmɛ n'i tilara i ka ciw bɛɛ lajɛlen na i bɛ na an bɛ taa yɔrɔ dɔ la ne tɛ fosi la sisan ni n ka papiye ɲinini dɔrɔn tɛ

i dun garizigɛ diyara bɛɛ de bɛ kɛ tungaranke muso ye amina a n'a hɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na a n'a tɔɔrɔ fana bɛ ɲɔgɔn na n'a fɔra ni ninnu taar'u ka jamana taga la ninnu bɛ se ka san caman caman de kɛ yen ne dun ye denmisɛnnin ye a fɔ ne bɛna se k'o kun i k'o kuma ye tiɲɛ nka o bɛɛ n'a ta n'i furula amala ma a bɛna kɛ sababu ye ka dɔ bɔ aw ka so kɔnɔna musakaw la amina ne bɛ n yɛrɛ ɲininka o a fɔ nin ko in bɛna diya amala ye i zina a bɛ k'a fɛlɛ kɛ i ɲɛ t'i yɛrɛ la e ye muso ɲɛnamaba de ye wa e ye muso ye fana min ni amala ka kan

ɛ eh, nin dun ye bɔtɔ ye hmm. kɔkɛ da wulila songalama ye dɛ ko mun kɛra ne de bɔra jita la ka t'i denkɛ sɔrɔ du camancɛ la a bɛ kule la mun na eh, ko fasifɔri wa fasifɔri de ɔ oh, pasipɔri papiye m'a to i bɛ taa ni ka segin jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o jaati jaati yɛrɛ de don k'a ye sokɔnɔ in fan tan ni naani bɛɛ lajɛ k'a m'a ye ɛɛ k'a fɔ hamala ni nin sera yan kɔni ne ma d'a la sabu ka d'a kan hamala bila ko ka jugu kojugu ɛɛ ne kɔni m'a dɔn a kana mɔgɔ si bisigiya ni nin ko ye ale nana don jumɛn k'o bɛ tunu ah kɔkɛ a kɔni ko filɛ dɛ ɔ nin dun ye bɔtɔ ye ne tun taara fatim fɛ n k'a ka kwa dɔɔni di yan ɔ baasi tɛ n'i taara i b'a fɔ a ye ko a ka n makɔnɔ ko n bɛ taa ka na ayiwa an b'an jɔ yan ka waati dɔɔni kɛ yanni tile ka bin baasi t'a la sini i b'a dɔn ne tun kan ka kalo kelen dɔrɔn de kɛ kalo kelen o tɛ foyi ye Ɛɛ i ni sunkalo ye ɲɔgɔn ye wa ayi ne ni sunkalo ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ i b'a kalama i ka nali ma diya sunkalo hali dɔɔni walahi i t'a ye ɲɛ ka jugu nka nin tigi bɛ dɔn yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ nin baara jugu sugu bɛ mun de ɲɛ bunadamaden ye fosi sinali hmm? ni ne ye nin tigi dɔn diɲɛ don o don ne kalilen don k'a tigilamɔgɔ faga ee e yɛrɛ b'a dɔn waati dɔ tɛmɛna anw ka du kɔnɔ so tun b'i ko batɛmɛ sira maa dɔw tun bɛ tɛmɛ hali olu tun tɛ se k'u jɔ ka foli bila du kɔnɔ mɔgɔw la mhm. ne bɔra yan nɔ ka taa tunga la mhm. n ka laɲini tun ye mun ye walasa n ka se ka n fa ta ka n se ka n ba ta ka se ka kabila ta ka se ka fɛn kɛ n somɔgɔw ye ka du sitiyasɔn bɛɛ lajɛlen falen an tungarankew sɛgɛnnen don cogo min ala ni kira de b'a dɔn anw bɛ tunga la yen an ka fisa ni mɔgɔ dɔw ye olu b'an fa neni u b'an ba neni sonyani nkalon bɛ d'an na nkalon n'a suguya bɛɛ lajɛlen bɛ ta ka da an tungarankew la o degun an y'o bɛɛ lajɛlen kun an bɛ fitinin min sɔrɔ k'an bɛn'a kɛ ka masa ta ni dɔ fana y'o ɲangoya nka mɔgɔ min kɔni kɛra sababu ye ka ne ka nin pasipɔri in ta ne y'a tigi koɲɛ yira masa aramani na fo n'o y'a sɔrɔ ne m'a ɲini wɔsi de la e k'i hakɛ to n tɛ foyi ye walayi e yɛrɛ k'a lajɛ nin baara jugu sugu bɛ mun ɲɛ buna hadamaden

ne yɛrɛ fɔra e kɔ ko maki nana kungo kɔnɔ a ka di kɔni ee a man di dɛ ɛ cogo di la sabula an denkɛ nana ka bɔ duguba kɔnɔ amala aa ka di nin ye nisɔndiyakoba de ye wa nin ye tare tare yɛrɛ de ye i b'a ye denmansa caman de den bɔr'u kɛrɛfɛ ka taa wari ɲini na jamanajan kɔnɔ nka caman ma segin dɛ eh, ni damari masa y'i ta ɲuman segin i kan ka sewa nin ko in na yɛrɛ de wa ka sarakaw caman bɔ eh, zayidu ah. n'i y'a ye n k'a man di sabula ne bɔra ka taga jita la n nan'a sɔrɔ a bɛ du cɛmancɛ la a bɛ kule de la ɛ cogo di kan ko fasifɔri wa fasifɔri de n m'a lɔn fɛn fa suguya min don olu ka ko ninnu ɲɛ ka misɛn nka kamalenkɔrɔ kɔni bɛ kasi ko min na n m'a dɔn o tɛ ko den ye ah, n'i y'a ye n yɛrɛ bɛ k'i ɲini n seri mari i ka nin ko in lajɛ ji ɲɛma jɔlen na i k'a ɲɛfɔ n ɲɛna eh, i m'a ye dɛ ne yɛrɛ bɛ labɛn bolo de ma nin n kan ka si kungo kɔnɔ walasa ka n ka yiri dɔw bɔ sini sɔgɔma ka jigin n'a ye dugu kɔnɔ ɔ nka nin tɛ baasi ye ton bɛ bolo la bolo yɛrɛ bɛ ton na i bɛ segin i bɛ taa so ni damari masa ye sini ɔ i bɛ na n bɛ fɛɛrɛ kɛ ka ko in ɲɛɲini k'a ɲɛ bɛɛ lajɛlen f'i ye a ka di ne ye i ka ne dɛmɛ de n'i ye wolomuso kɔni ye wulilen ka na e ɲini kɔni a ka di n ye i ka n dɛmɛ de ɲan ma n dɛmɛ n ka se ka nin ko in dɔn fɛn min b'a jukɔrɔ baasi tɛ e k'i sigi n bɛ n se bɛɛ lajɛlen kɛ sisan ayiwa Eh, eh kana hami kui. A dun kɛra cogo di? O fana ye mun jaabi ye? ni n ka kuma digir'i la i bɛ yafa n ma n tun b'a fɛ k'a dɔn n lajɔ kun kun ye jumɛn ye amala i fa de ye ne lasigi k'a fɔ ne ye k'a bɛ fɛ ka ne ɲini i ye furu la fɛn bɛɛ bɛ fɔ mɔgɔ kɔfɛ nka i da bɔ n ka kuma la o bɛ fɔ kumatigi ɲɛna ne tun bɛ fɛ k'i ɲininka i fa ye kuma min fɔ ne ye n'a sɔrɔ i bɛ dɔ kalama a la n'i yɛrɛ tɛ fɛn kalama a la ne da teliyala dɛ n'a fɔra e yɛrɛ ɲɛna ko ne amala ko ne bɛ muso ta dugu in kɔnɔ yan e bɛ da a la o tɛ ka dɔ fara n ka dusukasi ni n ka tɔɔrɔ kan zena i bonya bɛ ne yɔrɔ kojugu a f'i ɲɛna i ni ne ye denmisɛnninya de kɛ ɲɔgɔn fɛ wa i bonya bɛ ne yɔrɔ kojugu i komi i ko ko ne fa de kuma ɲɛf'i ɲɛna n'i n'a ye ɲɔgɔn ye i b'a ɲɛf'a ye ko ne ko ko n ma pɛrɛ muso furu kama Meta machine ni. Oh. Luna mblash.

kumakan duman na ka bɔ n yɛrɛ kun yɔrɔ an bɛ tamasiyɛn ɲininka n ma kala saba in talen ɲɔgɔn fan fɛ saba o bɛ kuma cɛ de kan cɛlamɔgɔ de ye fɛn ta min yɔrɔ ma jan aw yɛrɛ la kosɛbɛ a fa tɛ tamasiyɛn b'o yira n na dɛ zayidu a fa de ye sɛbɛn ta sabula fa in bɛ keleya den na depi a fitinin wa min yɛrɛ ye ne dabali ban kabi den in nana ka bɔ nansara jamana in kan fa in min nisɔndiya kɔrɔ kadijatu ne bɛ min ɲini i fɛ segin ka taa dugu kɔnɔ i hakili to i yɛrɛ la wa i kana ko in ta ni dusu dɔ ye n'i ma sa yan fiyewu n'i seginna ka taa so an bɛ ko in ɲɛɲini ɲa ɲuman na den ka seginni man di fa ye nka o bɛɛ l'a ta a tun man ka nin kɛ den na eh zayidu furumuso bɛɛ b'a cɛ jogo dɔn ne bɛ n cɛ dɔn wa sɛbɛn in b'a bolo baasi tɛ ne kɔni ye min ye tamasiyɛn na n y'o de f'i ye ne bɛ sira d'i ma i bɛ se ka taa so Zaidu, n ka dannaya b'i kan i k'an dɛmɛ nin ko in na n bɛ na. O tɛ baasi ye ko n bɛ so fo. U bɛɛ b'a mɛn. N b'i cɛ fo. U bɛɛ b'a mɛn. U ye foli fɔ Amala ye. U bɛɛ b'a mɛn. K'a dan se. N se. K'a ni sɛnɛ. N se. Nba. Ayiwa i k'i hakili to i yɛrɛ la. O tɛ baasi ye. Ne bɛ na. Awɔ.

Ni nalen wa awɔ dɛ n ko cɛ kolon ni muso ɲuman de bɛ ɲɔgɔn dafa wa ye o ye a bɛ nɛgɛso boli la ne ko nin y'i bɔtɔ ye min ciw la sinali i t'a kɛ ala kama kab'o don ko ne b'e nɔfɛ wotoro ɲa jɔ kelen nɔfɛ i ma sɔn ka n'a di ne ma eh, sira e t'a kalama ko ne terikɛ amala nana ne b'o kalama kɛ oh, n ko ne n'ale bɛ ciw de la ciw ɛɛ eh, hali ni amala tɛ dɛ

o tɛ baasi ye sa moriw fɛ yen n taara sanni kɛ n'a warimisɛn tora yen i bɛ taa ko ka kɛmɛ naani d'i ma wa ni wari ko fɔra ka ban a b'a ɲin de jɛ ten ayi a kɛ dɔrɔn komi i ka jɔ a nana ka ban

ne bange ni bi cɛ n'o y'a sɔrɔ ne delila ka don gasi la amala den ni masaya la ni e donna anw gasi la anw de kan k'e sigi ni k'o f'e ye o o don ko ne ni karimujan denmusonin kelen ka ɲɔgɔn ye ale de ko ne ma k'i ko k'i bɛna a ɲini ka di ne ma ko ne k'a kɛ n furumuso ye ne dun ni e ma fɛn fɔ o la o yɛrɛ bɛɛ lajɛlen k'i bɔ a la tiɲɛnin yɛrɛ yɛrɛ la ne ma labɛn muso furu kama fɔlɔ Amala an bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen don nin sira fɛ koyi ka d' a kan n'i ko k'i bɛ muso furu ka di mɔgɔ min ma a b'a f'i ye ko ale ma labɛn ne de b'a dɔn k'a fɔ k'i sera muso furu ye tiɲɛ don i mana fɛn o fɛn ɲini ka di ne ma ne tɛna n ban o la wa ne tɛ nin kumakan sɔsɔ nka an tunkarankew ka laɲini de ye ka tubabumuso furu walasa an ka papiye kow ka se ka nɔgɔya n'i y'a mɛn i bɛ nazaramuso furu o b'a yira i bɛna taga de n'i y'o papiye ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya bari komi mɔgɔw ka sɛbɛnw n'u ka nafolow dalen bɛ n bolo ko k'o ko bɛɛ lajɛlen bila nka o man nɔgɔn dɛ amala ci bɛ ne bolo koyi ne bɛ na

ka a denkɛ ka papiye ta k'a dogo ɛɛ karimujan denmuso ko k'o di an denkɛ ma furu la yaasa ko k'a sigi a faso la n'i kɔni y'a dalen ma amala kana to yan dɛ mɔgɔninfin yɛrɛ b'i yɛrɛ ka n'a sigi o ye tiɲɛ ye i b'a kalama amala ka nin dali a kɛra sababu ye k'aw ka du fankelen ci ni y'a jɔ ni den ɲɛna a bɛ ɲa bɛɛ de ye wa n'a tiɲɛna a bɛ tiɲɛ ba kelen dɔrɔn de ye sira e b'a fɛ ne ka mun kɛ ne ko e ti papiye ninnu layɔrɔ dɔn wa ɔ n'i t'o yɔrɔ dɔn i kan ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ ni ka papiye ɲini k'a di amala a ka taa n'a ma se ka taa a bɛ taa dugu wɛrɛ la ni ka sɔrɔ ka n b'a kɛ ten tɔ ni n ye papiye ninnu sɔrɔ dɔrɔn n b'a di amala ma e sira ne kamanagannen don ayiwa baasi t'a la ne bɛ taa an ka ci la ayiwa sira b'i bolo

Ah, kɔɲɔkɛ kura i tɛ nin kuma sugu dabila dɛ yan nin ye mun manamanakan ye i da kɔnɔ n terikɛ i fa bɛ ka muso min ɲini furu la n'i ma bogotigini ɲuman ye an ka kabila kɔnɔ e taalen kɔfɛ i ka taama na o kamalennin ka dɔgɔ an ka sigida la min ma kun fɔ den na nka a ma sɔn si la den ladamunen don cogo min na o bɛ ladamu dan Sinali kana a fɔ k'i bɛ ne nɛgɛn ka ne kun don bɔ cɛcilen na ne ma pɛrɛ muso furu kama koyi n bɛna don nin ko in na sisan i bɛ nin furu ka segin ka taa i nɔ la tunga la yen san duuru ɲɔgɔn n'i seginna ka na i bɛn'a sɔrɔ a ye fan bɛɛ kɛ den ye n'i ko i bɛ kuma o la mɔgɔw b'i kɛ sɔntigi ye e yɛrɛ b'a dɔn farafinna yan n'i ko i bɛ mariyazi kɛ a muso furuko ma nɔgɔn dɛ surutu surutu an tungarankew fɛn o fɛn kelen u b'o k'an bolo fila ye fɛn min ye fila ye u b'o kɛ saba naani ye ka d'a kan a b'u ɲɛna fɛn bɛɛ lajɛlen de b'an tungarankew bolo ne nana n ka kalo kelen konze de la ne ma na muso furu kama dɛ wa n ni n ka dusukasi yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na ɛ n'a fɔra n nana hali a ma mɛn n ka pasipɔri yɛrɛ tununna n bɛna n sigi yan ka mun kɛ ne tɛ to yan dɛ n y'a faamu e de ka ɲɛnamaya tigi ye n'i y'a kɛ cogo min na a n'o ka kan an ka taa nka wala

Awɔ ne ye mɔgɔ bila k'i wele ɛɛ Zɛnɛbu musokɔrɔba ka shɔ b'a ka daga fa n den f'i k'a dɔn ko fɛn tɛ ko ka fara anw ta in kan o don na ne cɛ y'i wele k'i lasigi Amala ka furuko kuma la n'i y'a dan ne ma a fɔ k'i tɛ furu in na Amala bɛ yɔrɔ min na bi a dusu tiɲɛnenba de don furu yɛrɛ ye diyagoya ye nin de ye tiɲɛ ye kunasini ne de m'a bɔ n yɛrɛ la k'Amala lajɔ nin kuma in na hali ne kun ka n'a kɛ i t'i miiri kan foyi la Amala ma min fɔ ne ma nka ma ne yɛrɛ b'i ɲininka furu kun ye jumɛn ye jigiya ni kanu tɛ furu o furu la jigiya t'o la n kɔni bɛ min f'i ye n y'i wele k'o kuma de f'i ɲɛna n'i sera ka n ka kuma faamu a bɛ diya n ye ne kun y'i wele o kuma de la sira b'i bolo

ko bɛ cogo di baasi foyi tɛ n na a tun kɛra fama yɛrɛ aw cogo di ɛɛ sumaworo tiɲɛ ni tiɲɛ na ne ka nali ni sisan cɛ a bɛ wagati damadamani bɔ nka ne yɛrɛ de tun ma tan sɔrɔ ka na bɔ i la ɛɛ a bɛ faamuya ɛɛ i b'a dɔn wa kabini samiyaji de binna ka ban anw fɛ yan foro daminɛ ye wabɔ ye Ne ko Amala mun kelen pe de y'a to e seginna ka na ni ne tun y'a dɔn ne tun bɛ ka nin kuma in jaabi ka n to tunga la ne nalen ni bi cɛ ni dusukasi tɛ ani tɔɔrɔ ne ma foyi sɔrɔ kabini sinale y'a fɔ ne ɲɛna don min na k'e seginna ka na a ma diya ne ye fiyewu i b'a dɔn foyi ti yan ɲɔgɔn dabali ani baara jugu kɔ u ye baarakɛla bɛɛ lajɛlen lasegin ka na sigi u faso la wa i labɛn yan sigili kama dɛ o tuma la e ni ne ka cɛkɔrɔba bɛ kuma ni ɲɔgɔn ye yan Amala n ko n bɛ yan dɔn i ko n tɛgɛ ci n kɔni bɛ min f'i ye i hakili to i yɛrɛ la baasi t'a la n y'i ka kuma bɛɛ lajɛlen faamuya ayiwa i ka foli kun don nin diyara n ye kojugu n bɛna fɔlɔ an teri

kaja dutigi ka hakilina talen kɔfɛ masa musomannin den de don n dun ɲɛ b'a la i ni Amala ka don ka bɔ cayalen don n t'a fɛ ka kuma wɛrɛ foyi mɛn n tulo la fo n'a kɛra awɔ ye hakilinaw talen kɔfɛ E ye hakilina jumɛn ye k'aw la n tɛ a fɛ Amala ka segin ka taa jamana kɔnɔ bilen ka sabu kɛ den cɛman kelen de don ni mɔgɔ fila kun don n tun bɛ jɛn a ma a ka segin latigɛ y'a kɛ kelen ye kɔkɛ i b'a fɛ k'a fɔ ne ɲɛna ko Amala bɛ ka taga jamanajɛ in na k'i bɛn'o bɔ a ma de wa Awɔ n bɛ fɛ k'o bɔ a la i ka to mɔn na dɔɔnin b'a jɛ ɔ n bɛ taa babilen fɛ yen

a kɔɲɔmuso kurakurani ne ko i ni amala ye ɲɔgɔn ye u ka ɲɔgɔn ye wa ci wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso ba la min tɛ sasi bɔ ye o don ne de m'a bɔ n yɛrɛ la k'amala lajɔ nin kuma in na hali ne kun kan'a bɔ n da k'olu hakili t'u ka dugubakɔrɔmusow la an'u ka kɔkanmusow olu hakili bɛ se k'anw ɲɛ yan ee zena i kana n'o fɔ sa amala mana fɛn fɛn f'i ma nin ko in na i k'a da ala kan i k'i ɲɛ jɔ amala fa la ale de y'i ɲini amala ye ci wɛrɛ bɛ amala la min t'an ta ninnu ye wa a ka di ne ye i kana bɔ amala fa jigi kɔrɔ nin ko in na n'i ka kuma mɛn ne bɛ na fɔ

A denkɛ ka papiye ta k'a dogo ɛɛ karimjan denmuso ko k'o di an denkɛ ma furu la e yɛrɛ b'a dɔn farafinna yan n'i ko i bɛ mariyazi kɛ a muso furuko man nɔgɔn dɛ surutu surutu an tunkarankew o fɛn tɛ ko ka fara anw ta in kan o don na ne cɛ y'i wele k'i lasigi amala ka furuko kuma la n'i y'a dan ne ma a fɔ k'i tɛ furu in na i b'a dɔn foyi ti yan ɲɔgɔn dabali ani baara jugu kɔ u ye baarakɛla bɛɛ lajɛlen lasegin ka na sigi u faso la kaja dutigi ka hakilina talen kɔfɛ masa musomannin den de don n dun ɲɛ b'a la i ni amala ka don ka bɔ cayalen don n t'a fɛ ka kuma wɛrɛ foyi mɛn tulo la fo n'a kɛra awɔ ye Eh. An b'aw la sunkalo kɔrɔ baasi tɛ yen ko bɛ cogo di eh, alhamdulilayi cɛ nin kɔrɔla yɛrɛ n'i ma kura ɲini nin kɛ a ye n bɛna a tigɛ ka kɛ ka kɔrɔlen dɔ de kɔni eh, ninnu fana tɛ mɛn o n bɛna ninnu d'i ma ninnu bɛ mɛn i sen na bale fɛn ninnu sinon ça va ça va eh, Amala ko min bɛ senna nin aa nin kɔni tɛ ne fɛla ko ye dɛ o dun ye jumɛn i fa ye muso min ɲini i ye nin muso ɲɛnamaba de don nka n'i kɔni y'a dan ne ma kana sɔn ka furu kɛ sisan i ja i masaw kan halisa u ka sɔn i ka taali ma n'o tɛ n'i ye muso furu sisan i ka wari ɲini de bannen pewu pewu pewu ne ye muso furu salon de den kelen de bɛ ne bolo tuma dɔ la a bɛ jigin ne kɔnɔ ne yɛrɛ ka taa nka n tɛ se ka taa wari ɲini tuma tɛ tɛmɛ eh, muso furu tuma tɛ tɛmɛ koyi wari ɲini ale dun n'i si janfana ka ban a ɲinini man nɔgɔ dɛ sunkalo e ka hakilina ani ne ta bɛɛ lajɛlen ye kelen ye nin ko in na ne yɛrɛ fɛla ko tɛ ne ye n ka cɛkɔrɔba lafaamuya nka o si la a tɛ ka sɔn ne ta ma nka ne y'a faamuya k'a fɔ a bɛ ka nin ko in kɛ ka da kun min kama a b'a fɛ de ne ka sigi faso kɔnɔ i b'a dɔn ne ye hakilina dɔ de ta n bɛna taa s'a terikɛ ma walasa o ka kuma n'a ye n'a y'o ka kuma kɔni lamɛn o de kun ka di ne ye kosɛbɛ o fana kɔni ye hakilina ɲuman ye ɔ i k'i senfa joona i ka t'o fɛ yen awɔ n ko n bɛ tɛmɛ i ka yɔrɔ la yan nɔ i t'i sigi ayi n ma sigi n taatɔ de don ci yɛrɛ la ayiwa basi t'a la ok k'an bɛn wala nin diyara n ye kojugu awɔ

Sira. Naamu. N'i ye furu kɛ, muso b'i lajɛ ni fɛn saba de ye. Unhun. N'i y'o fɛn saba diya don a la, bɔgɔ bɛ k'a tulo kɔnɔ, a t'o dabila. Cɛya de ye a ka fɔ ko karisa sara n ka furu la. mɔgɔ i t'i fa to dɔ la nka i b'i sigi kuma don e kɔkɛ o ye bi ta ye wa ɔhɔn ne bɛ ka e ladi fɛn dɔ la a mɛnna i tɛ k'a dabila munna ni e bɔra ni fitiri tɛ i ti don e kɔ yafa n ma ne yɛrɛ nimisara n tɛ segin a ɲɔgɔn wɛrɛ kan bilen bi kɔfɛ fɛn min tɔgɔ ye ko fitiri o tɛ ne sɔrɔ kɛnɛ ma wa n'i y'a kɛ n'i y'a kɛ i ka n bugɔ i ka n nɛni dɔ kɛra ne ye mɔgɔkɔrɔba ye e ye denmisɛnnin ye o de kama n ma fɛn f'i ye kɔfɛ i bɛ yafa n ma i tɛ segin a ɲɔgɔn wɛrɛ kan

ne t'i kan sɔsɔ la dɛ ne ni Amala an fila bɛɛ ye e de ta ye ko balilen o bɛ hali jinɛ min ye n'i tun y'a f'a ɲɛna k'a to tunga la Amala n'i nana i tɛ segin ka taga bilen o tɛ baasi ye nka a nalen filɛ ni natiya min na an dun t'a dɔn n'a sɔrɔ walifɛn b'a bolo ne kɔni b'a fɛ i ka ne lamɛn ne kɔni tulo b'i la o i k'a to Amala ka taga Amala ma tɛmɛ faso kɔnɔ sigi ye fɔlɔ dɛ n'a taara a kan ka ci minnu kɛ a b'olu kɛ a bɛ segin ka na Amala ko kun n'a ɲɛ n ta t'a la ali sini ka d'a kan ne den tɛ e den de don kɔrɔ n ka kuma digira i la i bɛ yafa n ma

fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ i ni Sinali ka se ka ɲɔgɔn ye i ka kuma in fɔ a ɲɛna kuma in kan'a to k'i bɛ ko in dabila dɔgɔyalima kan'a to k'i bɛ ko in dabila nɛni kan'a to k'i bɛ ko in dabila wa ne yɛrɛ bi i dɛmɛ fo ka taa fɔ ko in ɲɛnabɔra Amina k'a fɔ nin ko in bɛ ɲɛnabɔ a bɛ bali ne kɔni na nka i y'a fɔ cogo min na n bɛna a kɛ ten n bɛ taa se Sinali ma ni min bɔra o la o tɛna dogo e yɛrɛ kɔni na ne kɔni bɛ i kɔ fo ka taa fɔ nin ko in ɲɛnabɔra

N'i y'a ye ne ser'i ma yan bi e yɛrɛ b'a dɔn tunga man nɔgɔn awɔ siyɔrɔ jugu ani kɔngɔ jugu a t'i n'a fɔ ko faso kɔnɔ sigi nege tɛ ne la ka d'a kan faso in de ye ne kalan ka kodɔn di ne ma ka faamuya di ne ma aw yɛrɛ k'aw ka kuma la yan ko tunga k'a tɛ danbe dɔn nka a bɛ den ɲuman dɔn n'i y'a ye ne sera ka basigi tunga la ka faamuya sɔrɔ ka nafolo ɲini cogo faamuya o bɛɛ mara bɔra yɔrɔ jumɛn o bɔra faso de kɔnɔna la nka ne ni n ka cɛkɔrɔba de kelen tɛ ka ɲɔgɔn faamuya ne ka cɛkɔrɔba ko ko ne tɛ segin ka taga tunga la bilen ne dun nana tile fila konze kɛ de la N'o konze kɛ kɛra ne bolo seginbaliya ye tiɲɛ ni tiɲɛ na ba a man nɔgɔ e b'a dɔn tubabuw ka baara an'an ka baara tɛ kelen ye o baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛnen de don papiyela baaraw de don n'i y'a ko kɛ cogo dɔ la a bɛ se ka kɛ sababu ye k'i ka ko bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ne ser'i ma bi i ka taa kuma ne fa fɛ walasa a k'a to ne ka segin n ka taga faso kɔnɔ n ka baara la Amala n y'i ka nin kɔrɔfɔ mɛn i fa Amadu a ma deli ka ne sɔsɔ n ka da kɔnɔ kumaw la fiyew fo n'a daminɛna nin na n bɛ kuma n'a ye